igbo bụ igbo anyị ekene unu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndị ọma anyị ji eme ọnụ tata bụ abalị iri abụọ bụrụ ahịa eke n'ọnwa bụ disemba n'afọ bụ puku abụọ iri abụọ na anọ ka anyị nọ na anam obodo eze ee igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọ bụrụ na unu na-ere anya unu ga-ahụ ka ọ na-akpọtụ aka nri na aka ekpe ekwu ogene ọ tata bụ nzụrụ anị anam a na-ewu ewu nzụrụ anị bụ emume pụrụ iche eji emere anam anam mkpụ ịsatọ na-ewu ewu ee ihe butekwaranụ emume ada anụnwa bụkwanụ ihe mere mgbe gboo gboo gboo akụkọ ndị nna nna nna anyị ha kọrọ anyị mana a sị na nwata kwudoro nna ya kwudoro ndị gboo n'ezie na nke mụ a ji bụrụ chinwetakwa akụ na o nwere nke obere m marụ mana anyị ga-ejekwuru ndị okenye ndị ọnụ na-eru n'okwu ka ha tapịa nya bụ okwu ka unu wee ghọta ya na mgbe buru gboo na o nwere ndị a na-akpọ ndị ada na-abịa enye ndị anam nsogbu kwa ụbọchị ha na-enye ndị anam nsogbu ya bụ ihe wee karịa ndị anam wee jikọọ onwe ha ọnụ wee chụnaa ndị ada chụta efe aka gbuo ọtụtụ n'ime ha ọzọ dị ka ibe ya bụ na anam bikwa na mmiri ọ bụrụ na o ruo n'oge udu mmiri na mmiri na-etochi anam niile mana n'ihi na mmọnwụ anaghị agbara isi ọsọ ndị anam na-ama ihe a na-akpọ akpata nke ga-anọ n'elu mmiri ebe ha ga-ebugoro ihe niile ha ji abụrụ anam nọ n'elu ya ganye na nya bụ mmiri ataa ọ bụ oge a ha gbadata anị n'asụsụ igbo ka a na-akpọ ya nzide anị n'ọnụ anam a kpọọ ya nzụrụ anị ọ bụ emume nzụrụ anị a ya na mmeri ha meriri ndị ada ka e kpokọtara ọnụ wee na-eme ya n'ụbọchị tata unu nere anya unu ga-afụ ndị ntorobịa ma ụmụntakịrị na-esonye na emume a mana ihe o ji wee pụ iche bụ na ụmụ nwoke ndị nọ n'obodo bụ ndị na-esonye na ya bụ emume na obere oge a ga-aba n'ime obodo ebe anyị nọ bụ n'ọda mmanwụ ụmụ agbọghọ nọ n'ime obodo na-eche ka nya bụ mmọnwụ pụta ka ha nene igbo mụrụ nze mụọ ọzọ anyị na-asị unu ka unu nọnyere anyị sonye na anyị na maazị chinwetakwa akụ ebe anyị ga-ewetara unu ka otu wee mee na tata anụnwa na nzụrụ anị anam binyere anyị aka na follow binyere aka na subscribe ka i nwee ike nweta mkpọtụrụ anyị oge ọbụla anyị gbagotere n'ikuku ndị be anyị asị m unu daalụnụ

ee ị na ụtụtụ ọma nna m ee biko onye gị na ya nọ bụ maazị Chinwatakwakụ so anyị nele anya fụ ka ọ na-akpọtụ na field a anyị si na ọ ka anyị jụ ese ka anyị malụ ihe ọ bụ nya ka anyị na-eme ị nwere ike ịkọwala na mbụ ka onye anyị kene okay afa m bụ Chief Ignatius Nwachukwu abụ m onye Ụmụọba Anam hmm. ọ mụ bụ Ojima nwa Oji Uh, by God grace ife anyị na-eme taata bụ celebration of victory victory from invaders uh, in those days in 1948 uh, there is a group of people called Ada

and machetes and different weapons. So they were able to conquer them that nobody escaped. So ife anyị na-eme taata bụ igosi ụwa how we overcome the Ada people. Thank you. Daalụ. Yeah, my brother. Ya bụ na ọ nya ka a na-akpọ nzoro anị maka anụkwu m na ọ nwelụ nke bụ nzụrụ anị nwekwu Ada n'ime ya o nwe ka wa naabọ si wee jikọdo ọnụ ka o nwere ife dị iche na wa naabọ. Ee, eh, o nwere ife dị iche. nzụrụ anị is a culture by being that na ebe anyị bi bụ ana mmili eh, o nwere ihe a na-akpọ iji ọgba hmm. during the July August to September our environment will be flooded with water so ihe na-emezi being that we are Africans and idol worshippers those our deities and gods eh, mmili bulie ife anyị na-eme bụ na anyị na-ama ife a na-akpọ akpata a local bridge Eh, by then all the gods anyị debie n'enu akpata so by this time of every year ọ bụ na mmili tasịzịa ee Eh, ọ alụsị niile a anyị bugotesịlị enu ee Ah, tupu eburuzie ya n'ebe ọ na-anọ Ah, e mee ya e celebrate ya ya by inye nri eh, inye nri for nzụrụ anị na-adịrị ụmụ agadi nwoke elders of the community Eh, so na ihe na-emezi bụ ebuziela alụsị nwa eburu ya n'ebe ọ ọ dịbu mbụ ọ nya bụ nzụrụ anị Eh, nzụrụ anị but na Igbo language bụ nzire izide the thing Eh, from ebe e bugotelụ ya ka ọ gbadazie na normal position ya Eh, ọ nọbụ before eh, nya bụ ive niile anyị na-eme taa eh. so it's a combined festivity because na anyị mee ka anyị mebe ya ovu ovu ọ na-enye anyị nsogbu anyị ba sị ka anyị chịkọọ ya ọnụ ka anyị na-eme ya ka anyị mekọọ ya ọnụ daalụ nna biko na ngwụsị o nwelụ ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị ntorobịa gbaa gburugburu nọ na ebe a na-esonye na nya bụ omume o nwere ndụmọdụ ị nwere ike inye anyị Uh, ive ndụmọdụ m na-enye bụ everybody should abide by their tradition and culture ọ bụrọ ihe ọjọọ Eh, ive anyị na-eme taa o nwerọ diabolic means nọ na ya and eh, ị na-afụ ntorobịa jụrụ obodo a uh, Africans should go back to their roots. Huh? Ive anyị na-eme bụ we want to sell to the world. And m na-agwa okolobịa niine nọ n'ebe a ka va gbajie aka. ee nwepụ aka from ive ọjọọ ọbụla anyị nụ na o nwere nke na-ewuzi a na-akpọ kolos mkpụrụ mmiri na ndị otu ya va rapụ ya ee ọnọdụ atị mgbe onye ọbụla achọ ezigbo ive ọ ya na-eme o wee na-aza ezigbo afa maka ndị igbo sị na ezi afa ka ego daalụnụ daalụ rinne daalụ rinne keezi nke a na-etu gị ọ mụ bụ ojima nwoji ojima nwoji ojima nwoji daalụ rinne o daalụ rinne

mgbe mbụ na Anam niile bukọtere ebe a na-akpọ Ọda Anam o nwere ịma na oge gboo na-eme odogwu abịa ịbụ m onye kala iduli ọ bụlụ slave gị o nwere obodo a na-akpọ Ada va abịa na Anam na-abịa na-ebu ndị mmadụ o wee luo ovu arọ ndị Anam wee timo wee chụwa va ọsọ va chụsịa ọsọ anyị na-eli olili a nya ka e wee na-elote ihe a na-akpọ ya bụ ka e mee ka e meli gboo ọ nya bụ

ọnụ ka m kwuwe okwu tata ka ala mụrụ nọ na-ama nzụrụ ahụ ebe anyị na-ama bụ olili ndị Anam na-eli a na-akpọ nzụda Anam ọ mụwa m ka m ọkụ a eze alụsị

mana nwekwa egwuregwu ọzọ gwụsịrị ụgwọ ọzọ mezara isi ndị be anyị kwadịla ala mma ee nwanne m ụtụtụ ọma ee biko ọ ga-amasị m ịma kedu onye anyị kenelụ Ava m bụ Comrade Maazị Chukwubụzọ, the former youth president ndị Ụmụọba Anam from 2016 to 2021. ee ọ ga-amasịkwa m ka m jụọ gị ka ị nwee ike kọwara ya maka e nerịa gburugburu a ga-afụ ihe dị iche iche na-emenụ otu dị iche iche ndị ntorobịa ndị ntorobịa ka ị kọwara anyị ihe ọ bụ ya ka anyị na-eme tata daalụ daalụ em elere nga anya n'akwa mbụ na ọ dịkedele maazị Chinwetakwaakụ em maazị Chinwetakwaakụ daalụ tata bụ 20th of December 2024 em anyị bụ ndị Anam ife anyị na-eme tata bụ ife anyị na-akpọ nzide anị ee n'ọnụ Anam bụ nzire anị ọ nya ka anyị na-eme tata ee ife anyị na-eme tata bụ ka anyị mee ka anyị melu gboo ọ bụrụ na ị na-ege ntị since i ji abịa ị ya na-anụsi em, egwu ndị be anyị na-agụ asị na ka e mee ka e meli gboo ka e mee ka e meli gboo ọ bụ otu ndị be anyị si wee mee ee mụ na na na iji anyị nwa bi na island anyị bụ ndị Anam bi na island island afụ anyị bi na o nwere mgbe ọ ga-abụ o luo mmiri abịa bịa bulu obodo anyị niile bito na anyị bi na island so nzide anị bụ ọ na-abụ mmiri agba iji agba amụ ndị be anyị ebugolu ebe anyị ji wee bulu obodo n'elu anyị bugolu ya n'elu so nzide anị a bụ time anyị ji abịa eme gịnị eburata emewe anyị ji wee bulu obodo ezidata ya ee ya ka ndị be anyị ji akpọ ya nzide anị history of Ada the history of Ada dị too versatile e nwere too many stories about um, this um, invasion of Ada you understand um, uh, mana ife m nwere ike ịkọlere bụ na ọ our freedom our freedom otu ndị be anyị si wee wee wee nụọ ya bụ ọgụ wee merie ya bụ ọgụ ị na-ege ntị kịta ị ga na-afụ ife na-eme kịta ife na-eme kịta bụ all those people ụmụ Ada bịara na-asuffocate ndị be anyị during those days ya 1940 something ụmụ ihe anụ ihe mere ihe abụrụ tata ka ọ mere anyị bụ ndị Anam mkpụ ịsatọ wee gakọta ọnụ wee bịa and we came together and we fought ndị Ada na-abịa egbu ndị be anyị gboo gboo gboo gboo gboo ọ ọ those history a ka anyị bịa tata wee na-asị ka anyị mee gịnị ndị be anyị e wee na-elote otu anyị si wee nwee our freedom n'ebe ndị afụ nọ daalụ